bịa ụmụ agbọghọ gbara ọfụ a lụgasịrị di ndị a ya wụ eme enu emeta mma eme ana emeta mma onweha nke emere mekọrọcha ka ahụ dị ha mma ihe ọbụla ọ sọ gụ mee ama meta ha mma ọ sọkwa di eme enu ma ana chakacha ọ sọkwa di anya bịa ruo goro ya moto mee ta mgbe igboro okochakacha nne di emee enu cha nna di emee n'ana cha ụmụnne di emee enu cha biko asịrị ụnụ na iwu na ụnụ ga-anụrịrị di ahụ o nwere onye mara ụnụ ụdọ n'onu sị ụnụ na ụnụ ga-anụrịrị di ahụ kedu ihe kpatara ụnụ ji wee buru nsogbu dị be nna ụnụ wee jebe ije di kedu ihe kpatara iji wee buru nsogbu iji wee nọrọ be nna gị wee jebe ije di kedu ihe kpatara na ịnọghọ be nna gị sị na ịma anụ di ahụ kedu ihe kpatara iji wee ruo be di gị hapụ nwoke mmadụ ya na-eme obiọma ị na-awagharị ọnụma n'efere ị na-eme ihe anya mmiri ị na-eme ya echeta ebebe kedu ihe kpatara ya nụ o nweghị ihe ị na-achọ be di gị ahụ ihe niile zuru gị oke mana eme enu ma ana onweghị nke a na-emeta gị mma onweghị nke ya adị gị mma n'ahụ ihe niile ị na-eri kọnyọ ọ ya adịghị mma n'ahụ irisi elu ka eri eficha aka n'ihi na aha gị awụzi chiamaka aha gị wụzi ihu atọ amụ i wee buru nsogbu niile iji wee nọrọ be nna gị buru nsogbu niile iji wee bụrụ nwa agbọghọ were buru ya jebe ije di ịmaghị na ọ dị ka i jere ịnọ ka ị nwee ike ha nata ịmaha na ịya ahasịsị ọtụtụ ife n'ụzọ wee jebe ije di ịmaha na ịya ebusinata ibu arụ ụfọdụ i bu mgbe ị bụ nwa agbọghọ wee jebe ije di ijeruzi ije di wee buru ọnwụnwa buru nsogbu wee nyere nwoke ahụ na-anụ gị nyere ezinụlọ ahụ na-anụ gị mgbe ọbụla nsogbu nsogbu nsogbu mgbe ọbụla okwu na ụka okwu na ụka okwu na ụka ihu atọ amụ biko ihe m chọrọ ịgwa ụnụ n'ụbọchị nke taa wụ hanụ ka ụnụ ji ha ka iji ịmara na ị wụ nwa agbọghọ nọ na di na-eme ụdịka omume a ya wụ eme elu emetaghị mma eme n'ana emetaghị mma biko ha ka iji sọ ha ka iji ha ka iji ka nwoke a na-anụ gị ṅụrụ mmiri tọwa iko ha ka iji ka ezinụlọ a na-anụ gị ṅụrụ mmiri tọgbọ iko na ọhọ sọrọ ụwa kpuchi bịa nwụọ kedu ihe mere na ịma ezu ike imekata na di gị ahụ eri nri isiri imekata na di gị ahụ abatakwu n'oge ị chọbụghị iji ile gị wee ego ezigbo ọnụ kedu ihe kpatara na ịma ezu ike kedu ihe kpatara na ịma enyere onwe gị aka ihu ahụ atọzighị amụ i wee gbanwee afa gị o wee wụrụ ihu atọ amụ biko chegharịa chegharịa na taa wụ gboo chegharịa na taa wụ gboo ọ bụghị sọ nwa agbọghọ na anụbọghọ di ọ bụghị sọ gị maka na ụbọchị onye setiri gị na n'ebe di gị achụnaa gị asịkwana na mmadụ mere gị maka na ọ gụ ji aka gị wee meta ihe mere onwe gị onye kpara nkụ ahụhụ sị ngwere bịara ya ụgwọ ịkpata nkụ ahụhụ ngwere abịara gị ụgwọ maka na onye kpatara nkụ ahụhụ ngwere ya abịarịrị ya ụgwọ ha ka iji gị nwa nwa agbọghọ nọ be di a ya wụ emee n'elu chaa eme n'ana chaa i wee were ọgbọta ofe nyere ndị ọzọ ọ gwụcha ka ọ ha m ọnụ biko chegharịa were ile gị gụọ eze gị ọnụ maka adịka ama ama ọnịcha gwara obosi na-alụkwa